mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga gọọmenti steeti a chọpụtara na ọ bụ ịba ọcha n'anya bụ ya jidere ndị mmadụ na-ememina n'obodo abụọ dị n'okpuru ọchịchị igbo eze north nke steeti a Mana dịka Kọmishọna steeti a na-ahụ maka ahụike bụ dọkịnta Ikechukwu Obi si akọwa, kpọọ ya ịba anya edo maọbụ ịba ọcha n'anya, ya bụ ọrịa dịburịị kemgbe, kama ọ dị mkpa ka elebere ya anya n'ụwa niile na n'obodo anyị anya ugbua, dịka ọ malitekwara ịkpa mkpamkpa n'ọdịnso a. Ya bụ nwa amadi kọwakwara na ministri steeti a na-ahụ maka ahụike ọhaneze ekeela ajị n'ume ịhụ na ebinyụrụ ọkụ ya bụ ọrịa na-achọ ka ọ mụnye na steeti anyị tupu ọrịa pịawa ihe nke ukwuu. Ajụjụ wee bụrụ, gịnị bụ ịba anya edo a? Olee ihe na-akpata ya bụ ọrịa? Kedu ihe a ga-eme wee gbochie ya ifenye mmadụ? Ajụjụ ndị a na ndị ọzọ ka mụ na ndị dọkịnta nọ ebe a taa ga-akapị ọnụ n'okwu akpụ n'ọnụ nke taa n'ihi na ọ bụrụ na mmadụ ataghị mmiri ọ gaghị ama na mmiri nwere ọkpụkpụ. Ọ bụrụ na nwoke mkpụmkpụ ebute ọgụ n'ahịa, ndị nọ n'akụkụ ga-eburu ya elu ka ọha na eze hụ mkpụmkpụ mmadụ butere ọgụ na-ada. O wee bụrụ ka o si ada taa, ekele kelere m Igbo ndị ọma m ji eme ọnụ. ka ihe wetara nwatakịrị ọkọ ike nyekwa ya mkpụrụ mbọ ọ ga-eji kọọ ya ọ bụ n'oge mmemme okwu akpụ n'ọnụ ka anyị wuchiri ugbu a ọ ka bụkwa m onye nke gị Dominic Ogechukwu Ọnya ndị mụ na ha nọ ebe a ịkapị okwu ọnụ bụ n'aka ekpe m dọkịnta Chikezie Ọbasi dọkịnta Chikezie bụ dibịa oyibo nakwa onye na-enyocha ihe ka ihe si aga n'obodo dọkịnta biko kene ọha na eze ndị be anyị mma mma nụ o kpudekwanụ nso ka anyị nọ nnọkọ n'okwu akpụ n'ọnụ ndewo nnọọ n'aka nri m bụ dọkịnta Patience Ọbasi dọkịnta Patience bụ dibịa oyibo na ngalaba ahụike obodo na UNTH ọ bụkwa dọkịnta na-ahụ maka ahụike mmadụ dọkịnta Patience biko kene ọha na eze ndị be anyị ndewo nụ
Ka m bido n'ebe ị nọ, Dọkịnta Patience. Ana m anụ ịba ọcha n'anya, ụfọdụ akpọọ ya ịba anya edo. M wee na-ajụ gịnị bụzi ịba ọcha n'anya? Okay. Ịba ọcha n'anya bụ ọrịa anyị na-enweta sitere na ị- mosquito ịta mmadụ. mosquito a na-atacha mmadụ o nye anyị virus ọkwa virus bụ ihe na-cause ya virus ahụ bụ Aedes group of virus and virus ahụ ọ bụrọ ihe ọzọ kama ọ na-esokwu mosquito ịta onye ahụ and ọ na-ewetakwa ọ taa gị ọ na-apụtakwa ka malaria but ọ bụrọ ihe ahụ na-eme ọ dịka i nwee malaria bụ ihe ị na-afụkwa ma ị nweta yellow fever but ọ wụrọ malaria but ihe dị iche na-adị ya na ndị ụfọdụ na-enwetekwa anya odo odo na-esotekwa ije yellow fever ma ha nweta ya ndewo dọkịnta Patience ka m bịa na nke gị dọkịnta Chikezie ị nụla ihe nwanne anyị nwaanyị kwuru o nwere ihe i nwere ịgbakwunyere ya na nkọwa ihe bụ ya bụ ịba ọcha n'anya ị mago na ihe ndị be anyị na-akpọ ịba ọcha n'anya bụ ọ bụrụ na ụmụaka a mụọ ụmụaka onye a na-akpọ na nwatakịrị nwere jaundice eh, jaundice bụ na anya a na-acha edo edo etu a ka ọ na-emekwa mana dịka o si wee kwuo o nwee eh, anwụnta anyị na-akpọ m Aedes aegypti Aedes aegypti atakwanụ ihe dịka anụmanụ like enwe enwe na-enwe this virus a na-akpọ um, arbovirus na-ebute ya bụ yellow fever achọrọ m ka m kpọọ yellow fever maka ndị be anyị mee ka ndị ụfọdụ matakwa nke bụ ihe dị iche na yellow fever na hepatitis o nwe etu o si wee rụtụ obere aka sị na o nwekwa ihe ndị ọzọ na-emekwa mmadụ ịba ọcha n'anya na mana yellow fever ndị be anyị aghọta ya ọfụma mosquito maọbụ anwụnta ọ taa ihe dịka enwe n'ime ọfịa na enwe anwa na-enwe enwe ndị na-enwe these um, yellow fever ha na ya ebiri na-ebi n'ime arụ ha o bizie that nje a na- na- a na-akpọ yellow fever virus o bi n'ime arụ ha ọ da emetụ ya bụ enwe nwerọ ihe ọ na-eme ya mana mgbe ọ tazie m- enwe anwa ma ọ bụ anụmanụ ọbụla bịa taa ndị nọkwu nso dịka ndị na-eje njem n'ime ọfịa ma ọ bụ ndị na- ndị na-alụ ọrụ ugbo ha butezie ya o nwee ndị nwezi ike ịrịawa arụ and ha rịawakwa arụ anwa obere opekata ndị obere mmadụ n'ọnụ ọgụ bụ ihe na-enwetazi nke a na-akpọ yellow fever maka na ọtụtụ n'ime ndị ọ na-ata na-ebute ya ada amadị na ha nwere ya mana ụfọdụ ga-abịa nwee ihe dịka arụ mgbu arụ ọkụ isi ọwụwa azụ igbu mgbu na ihe ndị ọzọ mana ọzọ obere ndị mmadụ ụfọdụ ka ọ ga-emezi anya ha achawazie edo edo a kpọwazie yellow fever onye butekwanụ ọrịa na-abụkarị ihe a na-akpọ incubation period na-abụkarị 3 to 6 days that is mkpụrụ abalị ịtọ ruo abalị isii onye butere ya nwee ike nweta ya mana ọ bụrụ na onye ahụ nwetara ya ma ọ na onye na ọ pụtawazi pụtara n'ịba ọcha n'anya nke a bụzi n'anya onye ahụ nwekwa n'ike o nwee ike o mesie ya ike ihe dịka e, ihe ya n'elu na mkpụrụ abalị iri mana e butekwa ya n'ụlọ ọgwụ e nwekwa ihe e nwee ike imenwu ụfọdụ anyị na-agakwa n'ihu a ga-akọwakwa ihe ndị ụfọdụ ndewo dọkịta Chikezie ma a ka m nọkwa n'ebe ị nọ mgbe ị na-akọwa maka ihe na-ebunye ya bụ e, ịba anya edo ị kpọrọ otu anwụnta a sị Aedes aegypti O- mgbe dọkịta Patience na-ekwukwa okwu ọ kpọkwara ofu anwụnta ahụ afa wee na-ajụ Kedu ka e si ama nke bụ ya bụ anwụnta a kpọrọ Aedes maka anwụnta juru ebe niile ke o nwere ihe dị iche na A na B? Ee, anyị ga-akọwa mana ị ma na ebe a bụ ihe a na-akọrọ ndị mmadụ anyị achọrọ onye eje chọta anwụnta nwụrụ na-anwụgharị ka ọ ma nke bụ nke bụ Aedes aegypti ma nke na-abụrọ enwerọ anwụnta dị mma ma nke na-abụrọ Aedes ma nke bụ nke bụ Aedes o nwerọ anwụnta dị mma mana ihe dịkwa n'ime ya bụ na ofu ụzọ ka e si egbochi anwụnta niile maka ihe a na-akpọ na nke a bụ Aedes aegypti bụ maka ndị na-eje eme research like ndị nọ na Arbovirus Ehe, ọ dị mma ka ha mata nke ahụ mana for ndị mmadụ enwerọ onye na-eje anwụdo anwụnta nene ma nke ọ bụ Aedes aegypti ma ọ ma ọ bụrọ ma nke a ta m nke a atana m ihe anyị ekwu mgbe anyị akọwa na nkọwa ya bụ ọ ka mma na anwụnta ọ bụla atarọ mmadụ ma amarakwa ma ebute ya bụ ịba ọcha n'anya ma ebuterọ ndewo dọkịta Chikezie a bịa na nke gị dọkịta Patience ee ị nwere ike ịgwatụ anyị ihe ụfọdụ na-agba ama na mmadụ ebutela ya bụ ọya ịba anya edo ihe nwee ike igosi mmadụ na ọrịa i bu wụ ịba ọcha n'anya bụ na i nweta ọrịa ahụ ihe ọ ga-egosikarị bụ isi ọwụwa arụ mgbu arụ niile ga na-egbuchicha gị mgbu ma ndị ụfọdụkwa ga na-agbọ agbọ ma ndị ga na-anyụ anyụ a nọ otu a ị ga-eche na ọ nje nje malaria or nje ịba wụ ihe na-eme onye ahụ but ọ sọ ihe dị iche ọ wụ na ị bịazie n'ụlọ ọgwụ e me gị test e lele ọbara gị anya a marakwa na nke a dị iche onye ṅụchagodu ọgwụ ọgwụ ịba nje ahụ ama ana ọ bụrọ ọgwụ ịba bụ ihe na-eme onye ahụ so ị hụ ya otu ahụ na o nwere ife dị iche ebe abụọ ya bụ na ihe iche ịkọwara m bụ na ya bụ ịba ọcha n'anya mgbe ọbụla mmadụ nwetara ya ọ ga-egosiliri n'anya onye ahụ na ọ bụ ya bụ ịba na-egbu ya ọ bụsa bụ mmadụ ozugbo mmadụ dị nwesa na ịba ọcha n'anya ga-apụsa ya n'anya ọ ga-acha odo odo ndị ụfọdụ dị nwesa ya na like a ga-enweta just obele ndị mmadụ ọ ga-apụta n'anya ndị ụfọdụ na-enwetadị em, ọrịa ịba ọcha n'anya ọ da-apụta ha n'arụ arụ ha- arụ ha egbochie ya ọfụma ọfụma ọ da-apụta ha n'arụ ndị ụfọdụ na-enwetakwana ya ọ wụrụ obere ihe ndị ha na-akpọ mild symptoms ọ wụrụ obere ihe bụ ihe ga-eme ha ha enwetakwa onwe ha ha ama aṅụdị ọgwụ ọ naa But, eh, o- o- obere ndị ahụ ga-enweta ya eh, obere ha ga-apụtakwa nke e ga-enidikwa iburu ha eje ụlọ ọgwụ irusakwa ụlọ ọgwụ ebe ahụ kịta sef o nwehalara ọgwụ a na-eji agwọ ịba ọcha n'anya o nwere ọgwụ dị ike egbu virus a ọ yellow fever na ịba ọcha n'anya but ihe na-eme bụ na ha jezie ụlọ ọgwụ e nete e nete ha n'ụlọ ọgwụ ahụ ya na sokaba ihe ụfọdụ ahụ emegharịwa ha ihe ka onye ahụ enwesakwa onwe ya ndewo dọkịta Patience dọkịta Chikezie Ị nụla ihe nwanne anyị nwaanyị kwuru. Kedụ ihe dị iche na ịba ọcha n'anya a na ịba nke ọzọ, ịba ndị ọzọ dị iche mmadụ nwere ike iji mara ee na nke a abụrụghịzi naanị ịba ka ya bụ, na ọ baala n'ihe ọzọ? Em, dịka o si wee kwuo ịmago na ịba ọcha n'anya o nwere ihe anyị na-akpọ viral hemorrhagic fever hemorrhagic bụ na ọ na-agba ọbara Ehe. em n'ụmụaka severe malaria nwekwa ike inye gị ka anyị na-akpọ severe bụ e nwere mgbe a ga-asị gị na mmadụ nwere ọrịa ịba ọ dọ ya adọ ha mgbe a ga na-akpọ severe malaria o nwekwa ike ọ dịkwa o yikwa ịba ọcha n'anya mana ihe dị iche bụ ihe e ji akpọ nke a ịba na nke a ịba ọcha n'anya maka gịnị ị nezie anya na onye anwa na ọ na-achazi edo mana dịka o si wee kwuo ọ bụrọ mmadụ niile o mee ka ha afịa mana ịbịa ụlọ ọgwụ dịka etu anyị si wee ma na na na o nwe ebe o mee ejewuru test na-enenezie ndị nọ ebe anwa mazie etu nke bụ nke mana ọ bụrụ na abịa ọ na-adị nnọọ ka onye arụ ọkụ nkịtị na-eme ka onye malaria na-eme eh, na onye ordinary ịba na-eme so enwekeberọ distinction n'ime ha naabọ ya kpata anyị jibu ekwu na ọ ka mma onye arụ rịawa ya jewe ụlọ ọgwụ ụfọdụ mgbe e nwekwara ike ya bụ enye onye anwa ọgwụ ọ benatatụ e chee na ọ dịgo mma ọzọ ọ na-apụtazi ma ndị ọ ga-emezi nke ka njọ ihe ọzọ emezi bụ onye onye ọcha n'anya onye agbawazi ọbara ọ bịa n'ụlọ ọgwụ na mgbe anwa ọ da-adịcha mma maka na ọ na-egbu ndị mmadụ rinne mgbe o lu mgbe anwa just like otu o si wee kwuo enwere ọgwụ a ga-asị gị na ọgwụ a bụ ọgwụ ị ga-ewere inye onye anwa ọ treat ya dịka ọ dị taa mana enwekwa ọgwụ mgbochi ya ahụ a ga-akọkwa maka nke anwa ndewo dọkịta chikezie eme na nke gị dọkịta patience kedu ka ndị ọrụ ahụike si achọpụta ya bụ nje na-ebute ịba ọcha n'anya Em, o nwerekwa otu ọzọ a na-eji achọpụta ya iche ma ọ wụ ime test o nwere iwepụta ọbara onye arụ na-aya i- i- i- inene ya ịhụ ma o nwere ihe ndị dibịa oyibo na-akpọ antibody inene ya ma o nwe ha ahụ that is mmadụ nweta nje a arụ onye ahụ ga-achọ iwepụta ihe ọ ga-eji gbochi nje ahụ emee test a nyochaa na arụ onye ahụ enene ma arụ ya o nwetego ihe ọ ga-eji gbochi ọrịa ahụ e, e, ahụzie ya na ọbara onye ahụ afụzie na onye a enwetego ọrịa ahụ a na-akpọ e, maka ya eruzi onye ahụ amarazie na nke a dị iche karịa nke ọzọ nje ọzọ anyị na-ekwu maka ya because onye ahụ enwetego ihe ọ ga-eji nụsị nje ahụ ọgụ a na-akpọ antibody naanị na ọbara ka e si achọpụta na onye a bụ ya ma ọ bụ eh, nke a wụ nke a ga-eji mee eme test achọpụta ya otu ahụ eme test but otu ọzọ e nwe ike iji otu o ji kwubu na a na-akpọ nke a hemorrhagic fever hemorrhagic ahụ wụ fever eh, ịba na-ewepụta ọbara n'arụ maka ọ na-eje eh, emebi ọbara dị n'arụ onye ahụ arụ onye ahụ a na-agba ọbara inene ya aka n'anya ịhụ na ọbara dị n'okpuru aka ya ma n'anya ya ịhụcha ọbara na arụ ya ndị ọ bụrụ ndị cha ọcha ọfụma ịhụ ibe ọbara gbakọ na arụ onye ahụ ọ ya mere na-eji akpọ ya hemorrhagic fever wụ fever na e- ịba na-eso ọbara na-apụta n'arụ Ọnụ onye ahụ ndị ụfọdụ na-agbakwa ọbara Ọ- ọzọ na-adịkwa ibe ya bụ na onye ahụ nwere ike ịnwụchagodo ọgwụ a- ọgwụ ịba ịhụ na arụ ka na-egbusi gị ike first day ị ṅụrụ ya the fir- ịṅụ ya inwe ịba anyị na-enene inwe ordinary ịba ije nwụọ ọgwụ ịba ọ- arụ ebelata gị but nke a iwe ị ga-anwụgodo ọgwụ ịba nke mbụ nwụọ ya nke abụọ nwụọ ya nke atọ kama ị ga yes ihe na-ebe aka na-ebe kama ị ga-enweta onwe gị ị na-agbadakwu so ọ dịrị otu ahụ ọ ga-aka mma na ije ụlọ ọgwụ ka enene nyoba anya gị ọfụma ka a marakwa ihe o si na-eme gị ndewo dọkịta Patience i kwuru ọfụma Ya m bịa na nke gị Dọkịnta Chikezie. Dịka onye ọrụ ahụike ị bụ, a dokwara m anya na ị bụkwa onye na-azụlitekwa ndị chọrọ ịrụ ọrụ ahụike. Ee, ka ị nwere ike ịkọtụrụ anyị akụkọ ka ya bụ ịba ọcha n'anya ma ịba anya edo si bido? Em, mma na ụkwụ ebe a sị gị na etu o si bido mana ihe anyị ma bụ na nke mbụ ije na dabụ ọrịa na-adịkebe n'arụ ụmụ anụmanụ n'ime ọfịa dịka m siri kwuo a ma na ọ na-adụ n'arụ enwe Ehe. ndị ọ na-emekarị bụ ndị na ndị na-abanye n'ime ọfịa dịka ndị ndị na ndị ndị na-agba nta ma ọ bụ ndị na-abịa ndị a na-akpọ ndị tourist ọ ya bụ ihe na-afụkwa na-asị before na-abịa ebe tourist na-asị onye agbaa yellow fever vaccine Eh, so that one anyị ma na ọ na-esi ọ taa ndị enwe o bulie that ọrịa m- ya bụ mosquito anwụnta a na-akpọ Aedes ma Haemagogus ọ taa enwe taa onye mmadụ o bunyekwa onye anwa ọ- ọrịa anwa na ọ bụrụ na onye anwa apụta etu a ka o si apụta n'arụ ndị mmadụ onye anwa nwee ike dị ebe anwa ọ dụtụrụ then ọ nwekwa ike onye a apụtazie bịa ebe anyị na-akpọ densely populated area Eh, maka na naturally ọ da-adị n'ebe ndị mmadụ na-anọ ya bụ nje ada anọtenwu n'arụ mmadụ ihe a na-akpọ ihe dịka enwe bụ ihe a na-akpọ natural reservoir reservoir bụ ebe na-ebudo ya mana ha da esho na o nwere ọrịa anwa so ọ na-eme ya bụ ọ- nje a na-amụba n'ime a- arụ anụmanụ anwa ma ọ bụ ihe a na-akpọkwa n'oyibo na-akpọ zoonotic disease ya bụ anụmanụ nwee ike ọrịa nwee ike isi n'anụ n'arụ n'anụmanụ fee mmadụ so ọ bụrụ na ọ bịa dịka nke a anyị na-ekwu mee ị fụ na onye ebuteziri ya nata n'ụnọ ma ọ- anwụnta takwa ya tazie tanyekwa ndị ọzọ ofu ofu ofu ofu o kesazie ya n'arụ ebe ndị mmadụ nọ nke a nke a bụzi nke bụ densely populated so ọ ya bụ ebe ọ ya bụ ị ghọtazie ihe e ji ekwu maka etu a ga-esi prevent ya mana ọ bụrụ na etu o mee kịta e jekwa mee manage ya it will go mana anyị mara these are the two sources o si abatakebe n'arụ ndị mmadụ ya bụ na anwụnta mmadụ buru ya site n'ọfịa maọbụ ebe ọbụla o si wee bute ya bubeta ya n'ebe ndị na-ebuburọ ya nọ anwụnta nkịtị nweziri ike ịta ya ọ bụrọ anwụnta nkịtị maka Aedes adụkwa dịka ebe na-enwecha ndị na-enwe eh, mosquito ọ dịkwa ya bụ anwụnta anwa ebe e na-enwe- ebe gutter na-ad- na-adịcharọ mma ma ebe mmiri na-adọ ma ebe a na-edebecha komkom na-azụcha anwụnta ee enwere ọ ya ka ndị si na ya na idoro ka e je nyochawa anwụnta nke bụ nke maka na ọ bụ na i nene ebe ọ bụna i bi ya bụ na ọ nwee ndị anwụnta na-abụ ọ ta mmadụ ọ kwụrụ ọtọ nwee ndị na-amakpu amakpu nwere ọnụ nke mana nke mana ihe ma bụ na ya takwana gị nke ọ bụna ata na ya maka na ha ncha bụcha o nwecha nke ọ bụ nke nke bụcha nke bụ enwe nke bụ like anyị nwekwuru kịta nke a bụ bụ bụ ya bụ em, ọ- e- ọ- ọrịa ịba acha n'anya enwekwa nke bu ọrịa nkịtị nwekwa nke na-ebukwa filariasis so ọ- ọ n'idoro ka o nwe nke ọ bụla taa gị mana ị bịa n'ebe ọ bụla i bi fụ na anwụta mosquito na-eburu ibu ya anwụnta ị fụ na anwụta na-enwecha many types so ọ bụrụ na ọ bata ebe a nke a bụ Aedes taa ọ nke a bụ nke ọ na-ebi n'area nwekwa ike banyekwa n'area onye ọzọ ndewo dọkịta Chikezie kwuru ọfụma ụmụnne m na ahụkwala ya anwụnta adịghị mma ịta mmadụ ma ncha ya bụ ọ bụrụ na i nwere okpokoro ihe ma ọ bụ ebe dị aṅaa anwụnta nwere ike ịnọ na ya wee mụbanye gbaa mbọ hụ na ị mere ka ụdị ihe ahụ bụrụ ebe e kposara ekposa ebe niile dị ọcha i nwee ebe ahịhịa dị sụchasịa ya n'ihi na anwụnta dịka ndị dọkịnta si wee na-ekwu o nweghị nke dị mma ma ncha ka anyị gbochie anwụnta ịna-ata anyị iji gbanarị ibute ọya dị aṅaa site na ọtịta ha tara anyị ka m bịakwa na nke gị dọkịnta Patience O nwere ụdị ma ọ bụ ụdị obibi ndụ mmadụ nwere ike ịnọ ọzọ ọ tinyekwara ụkwụ na ihe ihe dọkịta kwuburu mana ị nwere ike itinyekwu ya ọnụ ụdị obibi ndụ mmadụ nwere ike ọ na-ebi ọ bụrụ ya bụ na ọ ọ na-enye ohere ibute ọya dị iche iche tụmadụ nke a kpọrọ ịba ọcha n'anya
okay o nwerọcha otu ị ga-asị mmadụ ga-esi bi but ihe anyị na-enekwute anyị ga-enenwe anya ọfụma kịta wụ na ọ bụrụ ị na-eje n'ime ọhịa ọ bụrụ ị bụ dinta ị na-eje n'ime ọhịa ị na-abanye irichie arụ gị ọfụma so maka i jee ebe ahụ ị nwere ike m- ọrịa nke em, anwụnta nke bu nje a tachaa gị i buru ya bubata ebe ndị mmadụ nọ ọ bụrụ nwekwa na ị na-eje ọhịa ịkụtu ndị a na-ekụtu osisi ihe ọbụla ga-ebute gị iri pụọ ebe ndị mmadụ bi banye n'ime ọhịa ị ga-agbalị hụ na ị kwụsị um, anwụnta ịta gị ị batakwa n'ibe ndị mmadụ nọ um, anwụnta na-ebu n'ime mmiri ihe dọtị dịchacha ezinụlọ anyị anyị wepụtacha ha because onye a batakwa ọ nọrọ ibe ndị mmadụ bi anwụnta takwa gị ọ ga-eburu nje ahụ n'arụ gị takwa onye ọzọ bukwa onye ọzọ so ị batazie ị hụkwa anwụnta ga na-eburu ya ibe nọ na-atakwa onye ọzọ na-ekesasa ya so anyị wepụ ibe anwụnta ahụ ga na-ebi ị ga-ahụ na ọ hụrọzi ibe ọ ga-ebi and like that anyị egbochi the spread of anyị egbochi ndị m- mfesasị ya mgbasa or ifesasị um, anwụnta and also iusekwa ins- long treated insecticide treated net anyị ka na- anyị ka na-abịa na ka e si egbochi ya Okay, Ee, okay. mana m ka nọkwa n'ebe ị nọ dịka i si wee kwuo ị sị na a na-agwọtanwu ya bụ ọrịa ị nwere ike ịgwa anyị ka e si ka o si mgbe ọ ga-abụ ọ bụrụ ọ bụrụ na a gwọtanwu ya ma mgbe ọ ga-abụ ọ bụrụ na ọ dịgo njọ na a ma ngwọtanwuzi ya maka ka anyị si wee nụ n'ebe obodo dị na otu obodo dị na ebe Nsụka anyị nụ ka o si egbu mmadụ aghara aghara kịta so ya mere anyị ji wee na-ajụ a na-agwọta ya bụ ọrịa agwọta otu m sotere otu m bu ụzọ kwuo o nwerọ ọgwụ e wepụtago na ọgwụ a ga na-agwọ yellow fever but ụmụ ihe ọzọ dị anyị nwere ike ime bụ ị hụ na arụ na-aya gị i jegote ụlọ ọgwụ i je ụlọ ọgwụ so that ha enwee ike nye i- nke dị iche ma nke a ọ- ọ- ọ- ịba nke na-aba n'anya ọ bụrọ nke na-aba n'anya because ị bịa ụlọ ọgwụ ọsịsọ ọ ga-enyere anyị aka ka ndị dibịa oyibo gwọta gị Ehe.
ndewo dọkịta Patience i kwuru ọfụma dọkịta Chikezie na mkpokọta okwu gị kedu ka e si egbochi ma ọ bụ gwọọ ya bụ ọya ya na kedu ndụmọdụ ị nwere inyekwa ọha na eze ok um, ya bụ ịba ọcha n'anya ọ fịarọkwa arụ igbochi e nwere ọgwụ anyị na-akpọ yellow fever vaccine ya bụ yellow fever vaccine ofu mgboro ị gbaa ya maazị na ndụ duga ndụ onye anwa ọ ya egbochite ya bụ ọrịa and um, ọ na-enye ihe anyị na-akpọ 99% protection so and ị watchkwa ị fụ na ndị na-eje na travel abroad ndị na-esi n'ebe a jee obodo ndị ọcha a na-asị ha jee gbaa ihe e ji eweta ihe a na-akpọ yellow fever card ka a dịkwa sure na a gbara ọgwụ ahụ and ọ gararọkwa ọnụ mana ihe dịzi iche bụ na na a da agba ya ụmụaka below 9 months and a dakwa agba ya ndị dị ime ma ọ nwee ndị nwezi ụmụ dịka ọrịa dị iche iche mana ndị arụ dụcha nwee ike ịgba ya and ọ dụrọ garara ọnụ onye agba ya karịchakwa ndị na ndị na-eje n'ime ọfịa ndị ndị dinta ndị na-akọ ugbo agba ya fọdụ onye ama na o gbochigo ya n'ụwa taa ụwa ya ma so ọ bụrụ n'ọrịa a na enwere ihe a ga-eme then abịakwa na ndị ịgwọ ya ihe anyị na-eme bụ ka anyị amago na ihe ọ na-emebigasị n'arụ ijiri nwayọọ na-emekwa na-edozi ụfọdụ ọ bụrụ na onye anwa na ọbara ya ad- em, na ọ na-agbazi ọrịa mgbazi ọbara agbaa enwere ike chenjie ya ọbara enwekwa ike mee ihe dị iche iche ụfọdụ then until arụ ya anagidekwa ike wee mee ọtụtụ ọrịa kwa anyị na-emekwa ihe etu anwa even ma mgbe a na-amaneji ndị korona ọ kwa etu a ka esi amaneji ya anyị ma na korona enwere ọrịa nwere ọgwụ na etu ahụ ka ọ dịkwa ji nwa amanejikwa arụ amatakwa mana amatakwa ahụ na ndị anyị na-ekwu maka ha bụkwa na-ebutekwa nke a na-egbu mmadụ na-abụ n'obele ọnụ na-adị n'obele ọnụ so ọ bụrọ onye niile nwụrụ na Nsụka bụ ihe gbu ya bụ yellow fever na nke bụ eziokwu ọ bụrụ na onye isi kọmishọna Enugu steeti mgbe ọ ga-emekwa adreesị o nwekwa ike ọkọwa ya ihe gbukwa ya pekwa mpe ọ bụrọ onye niile nwụ na na ebe anwa bụ ya bụ yellow fever bụ ihe gbu ya mba ndị o gbu ya pee mpe n'ọnụọgụ ndewo dọkịta chikezie ọbasi ụmụnne m ụnụ anụgokwa ya ntị na-anụ ihe ahakwanụ ka okpu ata ndị igbo sị aghara ndụ kpaa akụ onye iro erie ya bụ ịmara ihe ị kwesịrị ime iji kpachapụrụ ndụ gị anya mee ya nke ọma ndụ a enwerekwa adịrọkwa ụdị abụọ n'ihi oge adịghịzi ebe a ka okwu akpụ n'ọnụ nke taa na-abịa n'isi njedebe ana m ekele ndị ọbịa m bịa nọnyere anyị dọkịta chikezie ndewo maka ịbịa nọnyere anyị Daalụ. dọkịta patience ndewo maka ịbịa nọnyere anyị ana m ekelekwa gị onwe gị nọrọ ka i sonyere anyị ndị ọrụ anyị kpọrọ m aka n'igwe naranụ okpu ekene okwu akpụ n'ọnụ ka ga-abịakwara gị